pa ife tokha dpp sikuti tidakautenga mpando ulamuliro wachoka uja unali wankhanza ndakhala ndikunena maklipi osiyanasiyana mavidiyo kuti achakwera amene kopereka chitsanzo chabwino ngati mbusa koma ndi amene waonetsa kuti wapereka chitsanzo choyipa kwa azibusa kumalawi kuno kwa achakwera mmene tawina muno simene kasoma kambaso za achakwera amene achati ayiwale ndipo ndimafuna ndithokoze ah, apolisi ndithokoze a mec ndithokoze majaji chomwe chinachitika 2019 chija chidali chiwembu ndithu koma abwalo lo- la milandu panopo achakwera anayesa kutenga milandu yawo kupititsa ku khoti amaona ngati zikhala za 2019 uyu kazombo anayesera kutenga nkhani zake kupita kukatenga injunction amaona ngati zikhala za 2019 amalawi taphunzirapo phunziro zinthu zambiri 2019 kupita mbuyomu anthu amakamba ayi anyamata anyamata lero lokha dziko laona kuti mm, za unyamatazi sizithandiza koma chomwe tikufuna ndi utsogoleri wabwino

ndiye tiona ngati zomwe zinachitika mbuyo muja nkhani iliyonse yokhudzana ndi ku dpp kapena kuboma nthawi imene tikulamulira imakhala against osati kuti mwina nkhani ija talakwitsa iyayi koma nawonso mwina amakhala opsa mtima ndiye tiyeni panopo tilemekeze mabwalo a milandu tilemekeze apolisi tilemekeze asilikali kuti mudzadziwe kuti boma ligwa ndikufuna ndikuwuzeni ichi mwina simmadziwa anthu ambiri kuti mudzadziwe kuti boma ligwa mudzicheza ndi asilikali kamuna 2030 ikubwerayi ndi amene adzakuwuzani kuti a zomwe timapanga apapa izi zofoyira ine ndimadziwa polimba mtima mu mavidiyo onse aja ndimajambula aja papala anthu amene ndimacheza nawo amu- ampandamu aku barracks akuti ndimadziwa kuti boma ligwa asilikali akangotero kuti uyu sitikumfuna asilikali akumalawi sangalande boma ayi ayi koma ngati kumpanda kwalusa timangodziwa kuti zizatani zizapita izi ndiye nchifukwa chake ndikuona kuti ah, azibale anga a dpp tiye tialemekezeni asilikali tiapatse ulemu wawo agwire ntchito yawo tiye tiapatseni a- akukhoti eh, ulemu wawo aliyense amaona ngati anabel mtalimanja atha kutipanga chipongwe atha kukondera mcp ayi wagwira ntchito ngati jaji jaji ozindikira tiyeni ife tikagwire ntchito yabwino ine chomwe ndikudziwa pano mmene anenera aprofesa aja chakudya chikangopezeka fetereza akapezeka forex kupezeka ana aphunzire bwinobwino ine ndikuuzeni ndikuuzani moona mtima amalawi ija amanena chimwendo chakuti 2019 ija imene ija olo kampeniso sitidzapanga tadzaonetsa kuti kupanga kampeni sikuti muwina pa profesa mmene ananenera chimwendo wolongolola uja ndi ma whistle stop 17 okha a profesa tatenga dziko a profesa sanafike kuchitipa a profesa sanafike kuchikwawa ulendo uwu ayi koma dziko tatani tatenga chomwe chingakupangitseni chingapangitse kuti dpp tilamule mpaka kalekale ni ntchito zabwino zomwe tingapereke kwa amalawi kukhala ndi khalidwe kwa amalawi ndiye tione ngati panopa amalawi tigwirizane wina ndi nzake uthenga womaliza kwa atolankhani anzanga tiyeni anthu asatigwiritse ntchito zinthu zoyipa akasakula you are a mature person mu zaka koma in your doings in your dealings in your status zochitika zanu you have shown that you are immature mmene mayankhulira aprofesa inuyo olo atakuthamangisani ku mbc mutachokako palibe vuto because you have been a very bad person a very bad example to the media fraternity mmene mayankhulira inuyo akasakula so akasakula inuyo atakuchotsani ntchito kuchotsedwa ntchito nchinthu chopweteka ife tomwefe ife 2020 achakwera atawina atawina anatithamangitsa safe motherhood taona zinthu zokhoma eh? koma sikuti kuchotsedwa ntchito nchinthu chosangalala si chinthu chabwino iyayi a blessings cheleuka you have been a friend we have worked together ku Zo- ku Ujeni, ku joy radio koma siyani za propaganda izi a blessings kanache siyani za propaganda za usiru izi si zinthu zabwino iyayi nde akasakula olo atachokako ku mbc izo nzochita kuzishosha sangamakhalire kunena president kumakhala kunena nzawo wamatenda iyi nkhalamba izikagona izikacheza ndi zidzukulu that was very bad tonse ndife amalawi we all need good things in life but mmene tingamayankhulire kwa anzathu tidziwonanso lilime kuti likupanga bwanji nde ine chopempha kwambiri amalawi tipempha kuti mulungu atidalitse zaka 5 zimenezizi za zitopotopo ayi tigwirizane monga amalawi amene nonse munanyoza apm potuluka ndikubwerezanso akondwani nankhumwa nakuonani dzulo ndithu ukakhala kufumbi mpaka chifukwa cha mwano wanu ku stadium kuja munachita zinthu zadala muona ngati adolo inuyo utsogoleri amapereka ndi mulungu atupele muluzi nde musayesere musadzabwerenso musadzatiyandikire iyayi adausi olo ndi foni yomwe olo aprofesa osayimbiranso ngakhale amati kundale chabe ndi game but what you did was very bad naonera msonkhano wina muchiro chemera kondwani nankhumwa aboma boma adausi musazabwereso iyayi inuyo a profesa anakukhulupira 2014 mutaluza kupasani director of intelligence kupasani minister of information but you don't appreciate what, others- what other people do adausi musazabwereso achilenga ku chitipa munkaona ngati ndinu adolo inuyo mwagwa musamayesere evennso kuyandikana ndi anthu a dpp ineyo ndikunena lero lomwe una mtima kulemekeza amalawi osati anthu andale ngati achina chilenga chifukwa tikachitira zabwino amalawi amalawiwo ndi amene azitipangitsa kuti ifeyo tizingopitirira chomwe tikufuna panopa nkusangalatsa munthu wakumudzi munthu wa bizinesi forex ayipeze osati akabuwaza pachichewa amati akabuwaza anthu achabechabe anthu osayamika ayi achilenga atimothy mtambo You, I, I thought kuti Timothy Mtambo ndi munthu wanzeru. Eh? Ajeni asa- atabweramu akuti asilinga kuyeni munthu ndimampangira mademo. Kodi mademo oti amayipa aje? Ndi a Timothy Mtambo ng'o agwapo u MP ku Chi- ku- ku- ku Chitipa. Tinkaona ngati a Timothy Mtambo mwina ali ndi popularity agwa. Anthu amenewawo inde ali ku AFORD. Koma ku AFORD komwe amene tikugwira nawo ntchito limodzi a AFORD. Inu sikuti muziyandikira mbali ya boma ayi. Because you have shown to be a very bad person. So we don't want those people amene amangofuna pabwere zikakhala kuti zinthu zabwino nde ife takudziwani uthenga wanga omaliza ndikubwerezanso a dpp anzanga titi tiwalemekezeni amakhoti titi tiwalemekezeni apolisi titi tiwalemekezeni asilikali chifukwa amenewawo ndi amalawi malawi malawi ameni